Díobh, mo léan don anseo, Stiofán. daoibh a chairde. Ehm. Right. Tá, tá muid ag tosnú ag dul, ag dul beo, so eh, bhí muid, bhí mé ag plé le Stiofán níos luaithe, so beidh sé isteach chugainn i gceann tamaillín beag. Ehm, so fáilte romhaibh go dtí eh, is dócha bronnadh duaiseanna mar a bheadh sé de ghnáth. Ehm, Bronnadh na nduaiseanna Scléip na hÓige 20 20 agus Faraor tá muid sa bhaile agus tá muid ar fad sa bhaile ag ceiliúradh seo so rud an-éagsúil dúinn ar fad i mbliana. so tá a lán daoine ag bualadh isteach Jeannie Mac bheadh sé an-deacair a choinneáil suas. Déanfaidh mé mo dhícheall shout out a thabhairt don méid is mó daoine gur féidir liom but faraor eh just ní dóigh liom go mbeidh mé in ann fáil tríd gach duine ach Dia daoibh ar fad agus fáilte romhaibh go dtí eh bronnadh na nduaiseanna eh 2020 de chuid Scléip na hÓige. So, dar ndóigh, bhí, bhí go leor, leor daoine linn tráthnóna inné, fad is go raibh na ceardlanna ar siúl. Bhí ceardlann damhsa na scuaibe le Art Damhsa agus ár mbuíochas do Róisín a chur an cheardlann sin ar fáil dúinn. Ansin ina dhiaidh bhí ceardlann le Stephen McGinley ó Scileanna Circus. a bhí go hiontach freisin agus ár mbuíochas do Stephen as ucht an cheardlann sin a chur ar fáil. So don beirt sin is é an chéad uair go ndearna siad riamh a leithéad de cheardlann ar líne so tá buíochas mór agus moladh mór le dul chugaibh as ucht sin. Agus ina dhiaidh sin bhí Tráth na gCeist le go leor spotduais ceangailte istigh ann agus ag críoch don oíche mhór dar ndóigh bhí Seo Linn. So, táim chun cúpla duais a ainmniú anois, fad is go bhfuil muid ag fanacht ar Stephen le bualadh isteach. Stephen ó Seo Linn. So, le linn na seachtaine, bhí go leor leor trácht againn ar na meáin agus bhí go leor buaiteoirí. So, na daoine a bhuaigh pasanna don zú an tseachtain seo, sin é Jack O'Rahilly, bhí Jennifer Hoey, bhí. Aodán Ó Snodaigh agus bhí Abby sin duine at Abby 21 81 so sibhse ar fad tá pas clainne don zú bainte amach agaibh agus beidh sé sin ag dul amach sa phost le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn le pack beag daoibh ar fad freisin ó Scléip na hÓige ár mbuíochas le bheith linn so sa pack sin beidh hoodie nó geansaí

So, sin na daoine a bhuaigh duaiseanna an tseachtain seo caite agus sa rith suas, mar a deir siad, go Scléip na hÓige a bhí, a tharla inné beo don chéad uair riamh ar na meáin chumarsáide de bharr cúrsaí ina bhfuil muid faoi láthair. Ahem, so. Cé a bhuaigh na duaiseanna eile? So, don chéad ceardlann agus le linn na ceardlainne fuaireamar an méid sin grianghrafanna isteach. Bhí an-am againn inniu agus neart troideanna agus díospóireacht ar siúl ag an fhoireann againn fhéin agus bheartamar ar deireadh an duais a bhí tugtha amach le linn ceardlann damhsa ar an sean-nós, an chuid damhsa na scuaibe ná Nuala O'Kane. So comhghairdeas leat a Nuala. Beidh sé sin ag teacht chugat le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn nó go luath ina dhiaidh. Beidh sé sin ar fad ag brath ar chúrsaí sábháilteacht linn ansin. Ok agus beidh pack iontas beag ag dul amach freisin. Agus tá sé díreach tar éis bualadh isteach linn. Sin é Stephen McGinley ó Juggle.ie a rinne ceardlann den scoth agus mar a luaigh sé fhéin liom, bhain sé an-an-sult as an ceardlann a dhéanamh. An chéad uair dó riamh ag déanamh taifead dó fhéin so fuair sé sin an-aisteach é but sin an domhan ina bhfuil muid faoi láthair is dóigh liom. So, go raibh míle maith agat Stephen. Tá tú ag freagairt ar ais dom ansin. So, an duine a bhuaigh an ceardlann, an duais ón cheardlann Scileanna Circus ná Cole Ó Muirí. Cole Ó Muirí. So sin Nuala O'Kane agus Cole Ó Muirí. Tá an beirt agaibh ag buachaint pas clainne don Skyline Tour i bPáirc an Chrócaigh.

Scléip na hÓige, Fiche Fiche, mar a deirim, ceann an-dhifriúil. Ó, sin é Cole Ó Muirí, sílim. Comhghairdeas leat, Cole. Bhuaigh tú pas don Skyline Tour i bPáirc an Chrócaigh ansin, ar eagla go gcaillfidh tú sin. So tá a lán daoine ag bualadh isteach chugainn faoi láthair. Sílim seasca sé duine atá buailte isteach orainn. Ok, ag bogadh ar aghaidh agus le linn an tráth na gceist thugamar amach dhá spot duais. So, sílim le linn an chéad spot duais fuair 27 duine i gceart an freagair i gceart, fuair sibh é sin, agus a lán lán cinn a bhí mícheart. Ach maith sibh as ucht an iarracht. So, don chéad spot duais, B'é Maria Nic Cormaic an duine a bhí roghnaithe so comhghairdeas leat Maria. Níl do seoladh againn so beidh muid ag déanamh teagmháil leat níos déanaí anocht nó maidin amárach. Spot Duais 2 le linn an Tráth na gCeist. Bhuaigh Emily Ryan So Emily Ryan maith thú, comhghairdeas leat. So sílim le linn an spot duais sin bhí seachtar déag, ceann níos deacra b'fhéidir, ach seachtar déag a bhuaigh an duais ansin. So comhghairdeas leat Maria. So sin comh, or gabh mo leithscéal, Maria Nic Cormaic agus Emily Ryan a bhuaigh na duaiseanna don Spot Duais so comhghairdeas libh. Beidh sé sin seolta amach chugaibh an seachtain seo chugainn ach déanfaimid teagmháil libh ar dtús chun bhur seoltaí post a fháil le gur féidir linn rudaí a chur sa phost daoibh. Ok, ag bog ar aghaidh go dtí an Tráth na gCeist é fhéin so bheartamar go mbeadh dhá comórtas. B'é is an príomh comórtas an ceann do daoine a bhí faoi 18 ach bhíomar ag iarraidh go mbeidh daoine thar 18 bainteacht freisin. So agus feicim go bhfuil clubanna Spleodar, bhí sibh ar fheabhas anseo le bhur caithfidh go raibh féasta beag ag na clubanna ar fad de chuid Spleodar agus na clubanna thar 18 or na duaiseanna thar 18. So don tríú áit bhí an bua sa tríú áit do muintir Spleodar ó Cumann na hUaimhe, sílim, Cumann na hUaimhe. So sílim Éadaoin Ní Raghallaigh, ceapaim, sa tríú áit. So maith sibh muintir na hUaimhe, d'éirigh thar cinn libh ansin. Sa dara áit Am don Tráth na gCeist do na grúpaí a chláraigh thar 18. So daoine atá thar 18 a chláraigh isteach. An dara áit, sin Club Spleodar arís, maith sibh! Agus an Aon club atá siad díreach tar éis bualadh isteach, an club in Áth Luain. So maith sibh muintir Spleodar atá leis an gclub in Áth Luain. Tháinig sibh sa dara áit ansin, fair play daoibh. So sin tríú agus dara áit agus sílim, ach nílim iomlán cinnte, ach beidh sibh in ann nótaí a chur sna tráchtanna anseo, gur an chéad áit, grúpa. a chláraigh faoin ainm Caisleán Cnucha, Caisleán Cnucha, ceapaim, ach nílim iomlán cinnte, gurbh é sin muintir Spleodar arís, ach beidh sibh in ann a chur in iúl dom, táim cinnte, mar tá sibh go hiontach ar na meáin chumarsáide. OK, so sin tríú áit muintir Spleodar na hUaimhe, dara áit muintir Spleodar Baile Átha Luain agus céad áit grúpa darbh ainm Caisleán Cnucha. So, ó, tá an ceart agam, ceapaim. Tá Spleodar Átha Luain tar éis a chur in iúl dom gur Spleodar Caisleán Cnucha, maith sibh. So bhí comórtasaíocht bhreá ar siúl agaibh tráthnóna inné, muintir Spleodar ar fad agus na clubanna agaibh ar Zoom ag an am le linn an Tráth na gCeist. Tá mé ag súil le muintir Seo Linn ag bualadh isteach go luath. Ach b'fhéidir leanfaimid linn idir an dá linn agus. Bogaimid ar aghaidh do na buaiteoirí Tráth na gCeist faoi 18 so seo an príomh an príomhchomórtas a bhí muid ag iarraidh a chur ar siúl do gach duine a bhí faoi 18 mar b'shin an gnáthrud a bheadh ar siúl againn dá mbeadh Scléip na hÓige le bheith i nGaillimh mar a bhí muid ag súil le bheith. i mbliana ach de réir cúrsaí na tíre níor tharla sé mar sin ach sa tríú áit. Bhí beirt a chuir isteach ar seo agus Emily agus John. Emily agus John comhghairdeas libh agus ceapaim tá Stiofán just ag bualadh isteach so gabh mo leithscéal ar feadh soicind amháin. Maith sibh. So tá sibhse tar éis pass do Pure Skill a bhuachaint. agus beidh sé sin ag dul amach sa tráchtanna an seachtain seo agus tá sé linn. Hello! Cén chaoi a bhfuil? Go maith agus tú féin? Go maith, go maith, go maith. Tá sibh ag déanamh sár-jab ansin. Go raibh maith agat. Tá mé an-neirbhíseach. Tá sé seo go breá duitse, bíonn tú os comhair ceamaraí agus scaifte mór an t-am ar fad. Tá mise an-nua agus an-neirbhíseach go rudaí mar seo. Is tusa an pro. Tá tú nádúrtha.

Instagram lives Oh. fhéin agus feicim tá sé théis theacht isteach anseo. Agus chomh maith chonaic mé Spleodar Áth Luain ansin. Ehm, chuaigh mise ar scoil in Áth Luain. Yeah, agus tá siad díreach tar éis an dara áit a bhuachaint sa Tráth na gCeist a bhí thar optéig uh, Stiofán, yeah. Ó, iontach. Yeah, Yeah. chuaigh mise ar scoil in Áth Luain, so ehm, níl Ó, uh, na bhfac. tá tá nasc a'm le Áth Luain is dóigh. So fair play, Spleodar Áth Luain, maith sibh Yeah. look. So just tá dhá duais eile le tabhairt amach agam anseo, Stiofán. Just roimh go go luann tú linn b'fhéidir an duais a bhí againn le linn Seo Linn. So just roimhe sin, sa dara áit sa chomórtas faoi 18, an duine a tháinig sa dara áit sa Tráth na gCeist ná Aisling Ní Rodacháin. So Aisling Ní Rodacháin, maith thú, tá tusa tar éis Pas clainne a bhuachaint le haghaidh Pure Skill freisin so comhghairdeas leat. Agus anois an duine a tháinig sa chéad áit agus beidh Nintendo Switch ag dul amach chugat chomh luath is gur féidir linn ná Enda O'Brien. Enda O'Brien, Comhghairdeas leat maith thú. Tá tú tar éis an chéad áit a bhaint amach i Tráth na gCeist 20 20 de chuid Scléip na hÓige so maith thú féin. Em. So, an duais mór ó Seo Linn. Níl muid chun caint faoi. Tá tá cúpla ceisteanna tar éis teacht isteach chugainn duit Stiofán ar dtús. Conas tá cúrsaí leat? Ah, tá rudaí, tá rudaí ag flyáil ann. Eh, seachtain saor anois ón scoil agus rudaí agus eh, tá muid ag déanamh blais stuff faoi láthair muid féin, so bhí muid eh, bhí muid an-sásta an, an, an gig sin a dhéanamh dhaoib. Bhí sé bhí sé iontach nuair a chuir tú glaoch orm ansin Barra faoi eh, thaitnigh sé go mór linn, rud difriúil a bhí ann ach thaitnigh sé go mór linn i ndáiríre. Rud an-difriúil agus bhí tú ag caint faoi sin nuair a bhí an taifead á dhéanamh agaibh cúpla seachtain ó shin. Inis dúinn faoin gig, like, cé, cé, you know, So tuigim you know go raibh tú i seomra libh fhéin agus ní an nádúr é sin daoibh, tá sibh i dtaithí ar slua mór a bheith os bhur gcomhair, cailiní, buachaillí, seandaoine ag léim timpeall na háite ag preabadh, ag caitheamh cathaoireacha, níl fhios agam ach tá sibh i dtaithí ar a bheith ann le slua mór libh. Cén bealach ar chuir sé isteach oraibh agus sibh ag casadh ar an ardán? An raibh sé níos fearr, níos measa? Inis dúinn. Bhí sé difriúil cinnte. Definitely like easpa slua is mór an rud é sin bhfuil fhios a'd like tá go leor like rinne muid go leor gigeanna le le Cumann na bhFiann agus bíonn blast like you know bíonn tú cineál lean bíonn cineál over and back at leis an slua go minic bhfuil 'fhios a'd agus like tá sé sin Fucking fíorthábhachtach buzz agus like. cineál yeah go díreach agus treoraíonn sé sin an an ghig eh, go minic do you know but um just leis seo tá tú níl tú ag caint le duine ar bith like tá tú ag breathnú ar ar bhalla agus tá tú ag triáil kind of I don't know, ag triail a ligint ort go bhfuil sé seo nádúrtha ach níl i ndáiríre but bhfuil 'fhios a'd is rud difriúil atá ann agus is maith is maith linn a bheith ag déanamh stuff difriúil chomh maith bhfuil 'fhios a'd like so bhí sé bhí sé deas a bheith ag triail rud eicint difriúil agus bhfuil 'fhios a'd na laethanta seo go háirithe le linn an le linn an ehm na paindéime seo beidh sé seo ag éirí i bhfad i bhfad i bhfad Éireann níos coitianta tá mé ag ceapadh so bhí sé deas bhí sé deas ehm kind of like Yeah, caith, caithfidh tú do chleachtadh a dhéanamh bhfuil 'fhios a'd le rudaí mar seo, caithfidh tú athrú agus you know, ní drochrud é ach an oiread, tá sé deas like, bím-se mar a dúirt mé ansin ar ball, bím-se ag déanamh kind of um, Instagram lives ansin gach seachtain well whatever ar ar Instagram Seo Linn ar líne, agus yeah, buailim, buailim isteach yeah, agus agus ar Facebook chomh maith but like,

Yeah. Ach tá sibh ag súil le fáil ar ais le slua os bhur gcomhair freisin. Yeah, gan dabht. I gceann cúig bliana, yeah. Ná habair sin. Cos táimid ag iarraidh go mbeidh sibh linn an bhliain seo chugainn nuair a bheas Scléip na hÓige le slua le cúnamh Dé an bhliain seo chugainn. So, tabhair, déan cur síos ar an mbanna faoi láthair cos, you know, bhí, tá, tá leaid nua agaí, Louis. So tá tú féin, dar ndóigh, mar an príomhamhránaí agus ansin tá Kevin agus Keith tar éis a bheith timpeall ar feadh na blianta ó, ceapaim, ó a thosaigh Seo Linn, bhfuil sin fíor? Yeah, yeah. Yeah, so thosaigh muid, thosaigh muid le seisear blianta ó shoin agus ansin bhí seachtar ann agus ansin d'imigh D'imigh kind of triúr d'réir mar a tharla sé ach mar a fheiceann tú Conor sin amháin sin ceann duine a d'imigh ach mar a fheiceann tú tá sé fós linn ar na drumaí like tagann sé isteach is amach ach anois tá ceathrar sa ngrúpa againn mé féin, Kev, Keith agus Dáithí agus níl Dáithí sa tír faoi láthair tá Dáithí i Vietnam So tá sé tá sé fíordheacair stuff a dhéanamh le Dáithí agus é thall i Vietnam. So bhí orainn duine nua a aimsiú agus bhí an t-ádh dearg orainn le Louis mar gheall like casann sé chuile rud a chasann Dáithí bhfuil fhios a'd casann sé méarchlár, casann sé saxophone agus ansin tá fidil aige agus tá flute aige agus rudaí mar sin so tá muid fíor fíor fíor like buíoch é a fháil agus an gig a rinne muid ní raibh ann ach like Bhí like sin an trí uair a chas muid leis bhfuil 'fhios a'd like bhí bhí Wow. bhí cleachtadh Right. ann roimhe agus ní raibh Yeah. cleachtadh ar bith ann roimhe si- ri- ó bhí an Mhárta freisin so bhí Oh, bhí right, okay. bhí muid ag iarraidh gach rud a tharraingt le chéile kind of go sciopthaí agus you know ach better to be thrown into the thick of it mar a deir you know tá sé níos fearr a bheith caite isteach sa- i i lár an kind of ruda Big ach time. i lár na tine but um no tá Lewis den scoth agus is leaid álainn agus labhraíonn sé go leor Gaeilge chomh maith

Eh, bhuel, mar, thosaigh muid trí mheán na Gaeilge, bhfuil 'fhios a'd, like, chas muid ar fad lena chéile nuair a bhí muid i gColáiste Lurgan blianta ó shin Yeah. agus chu, chuaigh mise, mar shampla, chuaigh muid ar fad ann mar scoláirí ar dtús báire agus ansin ag tíocht ar ais mar chinnirí is mar chúntoirí. An scéal céanna le go leor daoine, is dóigh, an scéal céanna atá ann leat féin, b'fhéidir, em, ba- Yeah. a Mhara, níl a fhios Deireadh a'm. ré, yeah. Yeah, agus just kind of, Tháinig, d'éirigh an spéis ansin sa teanga mar gheall ar sin, like ní raibh, ní raibh spéis really sa teanga agus mé ag fás aníos, bhfuil 'fhios a'd, ach ó bheith ag dul go dtí Conamara agus a feiceáil cé chomh beo is atá an teanga in áiteachaí cosúil le Indreabhán agus a leithéid agus just ag teacht ar ais bliain i ndiaidh bliain agus ansin bhí muid ag caitheamh trí mhí gach bliain in Indreabhán i gConamara agus just kind of D'éirigh sé agus is as sin a tháinig an banna ceoil cos thosaigh muid ag déanamh ceoil le Coláiste Lurgan agus rudaí mar sin and then just dúirt muid oh look cén fáth nach ndéanann muid gigeanna agus kind of thosaigh sé píosa i ndiaidh phíosa mar gheall ar sin but I said but yeah so tá an Ghaeilge cinnte tá sé fíor fíor thábhachtach dhúinne sin teanga an bhanna like tá muid dátheangach bhfuil 'fhios a'd mar bhanna ceoil gach rud déanann muid gach rud sa dá theanga aon uair agus is mian linn. Osclaíonn sé a lán doirsí daoibh really. Oh, without doubt. Without doubt. Yeah. To be honest, ní bheadh muid, ní bheadh muid san áit ina bhfuil muid gan an Ghaeilge i ndáiríre ar mórán bhealach chomh maith, like, ní amháin mar gheall just, ní amháin mar gheall ar an stuff Coláiste Lurgan ach, well, is mar gheall gur teanga atá, you know, is mionteanga atá ann i ndáiríre agus mar gheall air sin osclaíonn sé doirse má tá tú, má tá tusa ag déanamh stuff trí Ghaeilge, tá tú in ann dul isteach agus b'fhéidir stuff a dhéanamh ar stáisiún raidió Gaeilge atá ag cuartú daoine le Gaeilge le stuff a dhéanamh, you know, so like even le go dtí an ghig seo a rinne muid libhse theastaigh go raibh Gaeilge ann, well is ea so sin, sin rud eile freisin. Yeah. Tá Kevin ag tabhairt a lán abuse duit sílim. So, Sé sin go tabharfadh, sin an gnáth, So tabharfaidh sé sin muid go dtí an chéad cheist a tháinig isteach agus ceist ó Clíona. So an bhfuil aon ceol nua ag teacht amach agaí? Tá, go deimhin. Tá muid ag obair ar albam faoi láthair, céad albam rudaí beag difriúil ón stuff a bhí ar siúl againn agus tá muid ag súil go mbeidh an t-albam sin críochnaithe kind of leath bealaigh tríd an chéad bhliain eile. Tá an chéad kind of amhrán a thiocfas amach ón albam sin, tá sé sin réidh le dhul anois faoi láthair ach tá muid tá muid ag iarraidh fanacht ar feadh bitín eile. But eh yeah, so tá sé, sin rud amháin atá ag teacht amach as an ehm as an dianghlasáil is dóigh go bhfuil muid in ann díriú isteach ar stuff mar seo agus díriú isteach ar an scríobh agus díriú isteach ar an gcruthú so sin rud amháin nach is is olc an ghaoth mar a déarfá nach séideann maitheas ar bith mar a déarfá so. Nach é sin é. Agus eh ceist 2. Cé hé an duine leis an tallann is mó sa banna? Seachas tú féin, a Sly. Louis! Ok, fear liom. Bhí ar an duine a bhí go maith a thabhairt isteach. So, anois beidh an abuse ag teacht ó Kevin arís. Ceist eile ó Micheál, Cén amhrán is fearr le bheith ag casadh? Umm umm is breá liom a bheith ag déanamh Óró, bhfuil a fhios agat, umm ach bhí sé ruainne beag aisteach a dhéanamh gan daoine bheith thart. Tá, le hamhrán mar sin, yeah, le hamhrán mar sin tá sé níos fearr aríst má bhíonn fuinneamh sa seomra. so but de ghnáth like i suíomh beo le daoine is dóigh gur fearr is gurb é Óró an ceann is fearr liom a dhéanamh le gach rud, le gach rud, leis na drumaí agus le kind of 'cause déanann muid leaganacha níos lú chomh maith bhfuil a fhios agat nuair nach bhfuil drumaí agus kind of set up iomlán againn ach nuair atá gach rud ar stáitse chomh mór agus is féidir like all the bells and whistles mar a déarfá is Óró. Agus fuaim taobh thiar le an beocht a chur inti. Go díreach. Go díreach. Ana mhaith. Em, so, eh, bhí- bhí- bhí muid ag caint níos luaithe, eh, inniu agus bhí- bhí tú, eh, ag- ag labhairt liom faoi go bhfaca tú an- an slua le bua. So, sílim go raibh Yeah. sé just ar siúl níos luaithe. Em, agus an méid tallann atá san aos óg, just cé chomh iontach is atá sé, like, just tagann sé agus tagann sé, ní, níl aon deireadh leis an tallann atá amuigh ansin, really, an bhfuil? Ah, tá sé dochreidte, bhuel, is é, leithéidí de rudaí mar sin, agus leithéidí de, like, we'll say, like, eh, na Gradaim NÓS agus an stuff sin a thugann ardán go, do dhaoine óga theacht agus, agus cineál dúshlán a thabhairt dhóibh rud éicint a dhéanamh as Gaeilge. Like, tagann an tallann amach as sin, feictear é, like, bhfuil a fhios agat. Agus is le rudaí cosúil le slua, slua le bua, agus even fiú le Scléip na hÓige agus an stuff sin a bhíonns ag an Oireachtas, tá sé fíor, fíor, fíor thábhachtach. Mar gheall go dtugann sé dúshlán, tugann sé sprioc, tugann sé cineál, cineál, bealach do dhaoine óga an Ghaeilge a úsáid i mbealach is maith leo, bhfuil a fhios agat, like, ní, an rud is tábhachtaí faoi ná scarann sé saol na scoile agus saol na Gaeilge agus spáineann sé do dhaoine go bhfuil, gur níos mó ná rud sa scoil í an Ghaeilge, bhfuil a fhios agat, agus tugann siad deis do dhaoine cineál dhul i mbun, i mbun rudaí mar sin taobh amuigh den rud scoile, which is, agus sin rud, sin rud iontach i mo thuairimse. Yeah yeah cinnte um so tá táim ar bís 'cause eh, tá tá sibh tar éis a bheith ag labhairt le leis na lads sa banna nílimse ar an eolas faoi cé atá um ag teacht amach bhí bhí mé ag caint leat níos luaithe agus thug mé an pas chun dul isteach ar an fillteán eh, Google Drive a bhí- a chuireamar le Yeah. chéile le na griangrafanna ar fad a tháinig isteach le seoladh linn Eh, an raibh sé éasca

iad a tharraingt anuas agus tharraing mé anuas agus bhí mé ag caint leis na lads ar WhatsApp agus tháinig muid, faoi dheireadh, tháinig muid amach le buaiteoir ach i ndáiríre bhí sé maith, like, mothaím kind of aisteach go mbeidh mé ag tabhairt iPhone do dhuine eicínt, it's kind of weird but like,

No, níor chuir tú isteach iontráil, a mhac, so níor bhain. Ok, so. Bhfuil tú ag iarraidh fáil amach? Sea, tá a lán daoine ag ceapadh gur iadsan atá ann. Cé, cé, Inis dúinn. Ok, an buaiteoir don iPhone ná Juliette Garden ar Instagram an t-ainm, Juliette Garden. Juliette Garden ar Instagram. Ok, go hiontach. Juliette Garden. So má tá tú ag éisteacht isteach Juliette, comhghairdeas leat. Fair play. Bhí an clann ar fad istigh sa bpictiúr agus bhí siad, bhí an fón oscailte, taibléad oscailte, teilifís ar siúl, just bhreathnaigh sé chomh teolaí agus chomh cosy agus bhí mé, yes, is maith liomsa sin, so Juliette Garden. Juliette Garden beo linn, Stiofán. An bhfuil? So is féidir leat comhghairdeas leat díreach a rá léi, tá sí sona. Comhghairdeas leat Juliette as iPhone breá nua álainn a bhuachan. Agus má bhíonn sé caillte sa phost, Juliette, tá fíorbhrón orm faoi sin. Agus maith sibh, maith sibh gach uile dhuine eile a chaith isteach iarratas chomh maith, a chuir, a chaith isteach pictiúr. Bhí siad ar fad iontach agus míle buíochas as na teachtaireachtaí áille a fuair muid chomh maith leo. Míle míle buíochas. Yeah, so just go mbeadh a fhios agaibh ar fad, tá an gig fós, beidh sé thuas ar ar em channel YouTube ansin eh Cumann na bhFiann agus beidh sé ar an IGTV atá thuas againn, beidh sé ag teacht suas beo anois ag leathuair tar éis a hocht, beidh sé ag teach ag dul ar ag dul suas ar an IGTV de chuid eh Scléip na hÓige. So, em. Níl agam ach le rá go raibh míle míle maith agaibh don méid sin daoine a bhí ag bualadh isteach don tráthnóna ar fad inné. Ní raibh muid ag súil, bhí muid ag súil le go leor, but ní rabhamar ag súil leis an méid sin daoine a bhí ag clárú agus ár leanúint ar na hardáin éagsúil. Bhí daoine á leanúint ar Twitter, bhí daoine á leanúint ar YouTube, ar Facebook ar fad beo agus ansin bhí mé féin agus Gráinne beo anseo. ag teacht suas go dtí tús gach imeacht so go raibh míle míle maith agaibh ar fad as ucht bualadh isteach. Stiofán go raibh míle maith agat as ucht teacht linn tráthnóna inniu agus do chuid am a chaitheamh linn so coinnigh slán agus oíche mhaith agaibh. Oíche mhaith, guys, Go raibh míle míle maith agaibh agus tá súil agam sibh a fheiceáil go luath go beo ag am eicínt, but seo sin é. An-mhaith. OK, oíche mhaith agus slán.